Dia daoibh, seo d'obair Gaeilge don Chéadaoin agus táimid ag dul an litir seo a léamh. Rinne muid obair bunaithe ar seo inné agus déanfaimid níos mó inniu. So, suas anseo ag an barr deireann sé Gabhar Mór, Baile Cois Sruthán, BT48, 65X agus is é píosa seo ainm an duine atá ag scríobh an litir agus seoladh an duine atá ag scríobh an litir, nó sin an áit ina bhfuil siad ina chónaí. Agus muid ag scríobh an litir, seo an chéad rud a chaithfidh muid a dhéanamh, caithfidh muid scríobh síos bhur ainm féin agus an áit ina bhfuil muid i bhur gcónaí. So sin an chéad rud a dhéanann muid nuair atá muid ag scríobh litir. Ansin thíos faoi sin scríobhann muid dáta. So. Tá's agam ag amharc ar seo gur scríobh Gabhar Mór an litir seo ar an séú lá is fiche de mhí, den chéad mhí dhá mhíle is a fiche is a haon, so scríobh sé inné é. So sin na chéad cúpla rud atá le déanamh. Ainm an duine atá ag scríobh an litir, seoladh nó an áit ina bhfuil siad ina chónaí a scríobh agus cén dáta ar scríobh sé an litir. Anois, má amharcaimid ar seo tá an eolas uilig ar an taobh mícheart den leathanach. De ghnáth scríobhaimid ar an taobh seo nach scríobhann, ach nuair atáimid ag scríobh litir, caithfidh an píosa beag seo bheith suas sa choirneál ar an taobh eile den leathanach. Anois, chéad rud eile atá le déanamh againn ná, cé atáimid ag scríobh chuige? Caithfidh muid ainm an duine atá ag fáil an litir a scríobh. So, scríobh mé anseo, A Chara. Táim ag cur seo chuig mo chara. So, léifidh muid an litir seo. A Chara. An raibh fearg ort riamh? Tá fearg orm. Tá troll dalba ag an droichead. Chuir sé eagla ar mo mhamaí. Níl sé deas. Cuir stad leis an troll dalba. So sin an fáth atá mé ag scríobh an litir. I ndiaidh dúinn ainm an duine atá ag fáil an litir a scríobh, caithfidh muid scríobh síos cén fáth go raibh muid ag scríobh an litir, agus tá an litir seo scríofa mar tá cuidiú de dhíth ag an duine a scríobh é leis an troll dalba. Tá an troll ag cur isteach uirthi agus ba mhaith leis cuidiú. Agus le fáil amach cé a scríobh é, amharcaimid síos anseo. Agus ní cárta é seo, ní cárta do breithlá nó Nollaig atá ann, so ní thig linn ó a scríobh ag an bun. Caithfimid é a scríobh ar dóigh níos deise. Agus an dóigh a scríobhaimid é ná Mise le meas, so sin dóigh iontach deas chun ó a scríobh ag an deireadh. So Mise le meas, Gabhar Mór. So scríobh an Gabhar Mór an litir seo. Anois, an rud atá le déanamh agaibh ná, tá trí cheist agaibh, agaibh, beidh oraibh na freagraí a scríobh i do leabhar glas. Ceist a haon, deireann sé, scríobh seoladh an Ghabhair Mhóir. An cuimhin libh cad é seoladh? Seoladh, sin an áit ina bhfuil an Gabhar Mór ina chónaí. Cá háit ar an leathanach seo a deireann sé cá bhfuil an Gabhar Mór? ina chónaí. Aimsigh sin agus scríobh sin do Cheist 1. Ceist 2 Cé a scríobh an litir? So, cé a scríobh an litir seo? Cuimhnigh c'áit a bhfuil an freagra sin. Agus ba mhaith liom abairt iomlán, ní thig leat just ainm an duine a scríobh é a scríobh síos, ba mhaith liom scríobh cibé duine an litir, abairt iomlán. Agus ceist a trí, cad chuige ar scríobh sé an litir nó cén fáth ar scríobh sé an litir? So, scríobh sé an litir mar. Cén fáth?